e nwere vidio m hụrụ ebe e nwere otu onye ama ama na social media na-eme na ọ gwọtara ọgwụ nọ na-ekwu sị nweghị ihe dịka chukwu according to the video m fụrụ na ọ wụ ọgwụ na ihe ọ na-esi na ị na-efe chukwu ma ọ bụ na ị na-aga chọọchị na echi oge bidoro gị na ị ga-abịakwa chọwa ndị dibịa na ị ga-abịakwa chọwa ọgwụ na ọ wụ ọgwụ ya ka mma ọgwụ karịa mma na ụda ọgwụ aka alụ mma so na ọ wụ ọgwụ karịa mma karịa chineke my dear onye mara ihe ọ chọrọ ife ya fewa asịkwaghị gị efe naanị gị ma ihe ị na-efe mana nwere otu ihe m chọrọ ịgwa gị don't deceive people ọ na ichere na ọgwụ karịa gị mma gwọwa ọgwụ gị mana e deceive na ndị mmadụ don't say bad thing against God achọrọ m ịjụ gị ajụjụ kedu ihe ị nwere ike ịgwọ kedu ọgwụ ị nwere ike ịgwọ na this our generation ndị mbụ na-agwọbeghị before gaa jụọ ese enwere ndị gwọrọ ọgwụ n'ụwa gwọcha ọgwụ ha ejiri ọnụ ha confess asị na chukwu karịrị ihe niile ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa ewele ya na gịnị na ọ gị gwọka na ọ gị mekarịrị the thing enwere ndị mere ya karịa gị yet the people ha butu surrender to the supreme n'oge gboo enwere ndị gwọrọ ọgwụ enwere man a kọrọ gwọchara ọgwụ ihe ọ na-enye herbal drugs you know mana ọ wụ na ọ gaa ime ọhịa gaa ịkpa ọgwụ ya o ji agwọ ndị mmadụ o nwere ike no matter how many plots of land ọ bara n'ime ya ọ ga-ewere mma gbunye n'ikuku that ọhịa ahụ ọ bara you dare not enter that bush that time ọ bara ọ bụ ịkpa ọgwụ ị ga-ahụ mma ị ga na-ahụ ya physical mma hangịrị n'elu mma ahụ o gbunyere n'elu o ji wee safeguard all the forest ọ bara ya gbaa ya okirikiri gbaa ya dịka ọ gbara ya mgba na you know onwe ya aza mmadụ gbachiri ya fence just mgbe ahụ mma egbunyere n'elu and o gbunye mma ahụ nobody dares enter ị gaghị abanwu na ọhịa ka ya akọ maka popular man ama ama na-agara onwe ya ndị tax ejide ya ebuo ya okwezighị mbugo okwezighị mbutu you know ka ya akọ maka nke onye ahụ ịgafe ya na ya anya sọ ha ọ kọọ gụ ululu ululu ya dịkasị ka agụụ ya na-akpọ ululu I don't know ihe a na-akpọ ya n'English n'ogo ama m English name ya but ọ wụrụ just ụmụ tiny insects ndị a ants or something like that ọ ga-adịkasịgide ego dịkasịgide ewe ga ewe bugaga ebe niile a ga-ebugo ebe onye ahụ ga ọ ga-adịkasịgide onye ahụ n'ahụ a ga-agwọta ya tinye ruo mgbe onye ahụ bịa meghasịa ihe o mere just na ị gafere ya n'akụkụ ọ kọọ gụ ululu a na-akọ ole na ole e nwere ndị a ma gwọrọ ọgwụ n'ụwa ụbọchị ọgwụ ka a na-akọ maka ya ma anyị asị ọgwụ oshi ihe ọ sọrọ unu gbakọọ chụọ ya unu enwe ike nweta ya ọ ya disappear ma appear ihe ọ sọrọ si chụọ ya n'ụwa o nwe ike nweta ya ọ ya-aga laa n'udo nothing will happen you know ka a na-akọ nke onye gwọchara ọgwụ gwọọ to the extent na e licha ya ọ bọlitekwa onwe ya ọ nwụrụ e licha ya ọ bọlitekwa onwe ya thunder gba dede ọ nwụrụ thunder gbara wee digi nwa nhụ na be mgbe e liri e licha ya ọ bọlitekwa onwe ya o luo abalị ya apụọ na-aga na-akụ mgbịrịmgba onye nwụrụ anwụ so kedu ụdị ọgwụ ị nwere ike ịgwọ but after everything ndị a gwọchara ọgwụ chukwu karịkwara ha People who know it, mm, they, some of them ended up giving their life to Christ before ha nwụrụ. Some of them nwụkwara mgbe ha nwụrụ ndị nọ n'akụkụ ha surrendered their life to Christ because ha ma na if this person can die then nobody nọ n'ụwa agaghị anwụ o nwe onye nọ n'ụwa na-enwe ike nwa ahụ Chukwu karịrị ihe niile so as I was saying enweghị ihe i mere n'ụwa ị ga-eche na ị mere karịa ndị ọzọ ọ bụrụ na ị na-ekpe ekpere ebugozina onwe gị elu emere na ọ gụnwa kacha ndị ọzọ ekpe in the bible anyị hụrụ the life of saints anyị ma anyị nụrụ maka akụkọ st eh, padre pio otu o si eme o si nwee the gift of ọ ga na-eme appear in different places ọ ya-aka Mass o nwere ike nọ nga na-aka Mass nọ ebe a na-edo confession nọ ebe a na-edo so onye nwere have we seen somebody with such gift in this generation ka ya ọ na-akọ maka ndị life of saint just live the life of saint give different miracles ha megoro n'ụwa so kee ihe mewere n'ụwa ha wee nwee such gift na ndụ na ndụ gị ị fụgo onye nwere such gift ka ị fụ na everything ị na-eme n'ụwa e nwere ndị nwere ya megoro ya before that's the reason ị ga-eji mee gịnị pipe low don't just take yours na ọ nke gị kacha no enwere ndị mere ya ndị nwere mere dati mee ya mee even mee ya to the extent na ha calmụkwara down believe whatsoever you want to believe ọ gbasara gị but i know that god is the greatest he is the greatest i don't know what you believe but ịhụ na gaa person that can give life and also take it onye m na-atụ ụjọ maka ọnwụ na-esi na ị na-eme ka na-eme ka ọ wụ na one day ị ga-anwụ so no need na anwụ tamisi nwere ihe karịrị gị I only fear that person that can give life and also take it ọ bụ na ndụ adịghị n'aka ị ma mgbe ị ga-anwụ ndụ adịghị n'aka so why boasting ka ihe ị ji etu ọnụ ihe ị ji eme eme ihe dị iche iche eko ndụ ahụ ị ji n'aka ọ chukwu nyere gị ọ wụghị ma ụlọ ọgwụ gị nyere gị ndụ ka anyị kwụsị boasting otutu ọnụ enweghị ọ ga-ebuga anyị whatever you are doing do it on your own but don't deceive people with it etuzila ọnụ udo dịrị unu